Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. A Kondwani Nankhumwa akusowa mtengo wogwira. Ndale ndi chinthu chovuta kwambiri ndipo palibe amene angachipange ndi kusavulalamo. Utambwali umene uli mundale ndi womwewomwewo zimangosiyana amene akuuchita utambwaliwo. Pena umaganiza kuti uyambe kuukira chipani chako kumayesa ngati ukuchita zolondola koma amene amakupopa aja amakusiya zikakuvuta. Izi ndi zimene zawachitikira a Kondwani Nankhumwa amene ndi phungu wa dera la pakati m'boma la Mulanje atatsogolera aphungu anzawo poukira utsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party, dpp. Iwotu poukira apa amadalira aphungu anzawo a chipanichi amene anawataya paliponse zinthu zitawavuta iwowa. Apa n'zachidziwikire kuti aphungu amutsikawa akuyendera mawu aja akuti, Aliyense amadya kwawo ndipo amusiya mnzawo wopanda kolowera. Musabata zingapo zokha aphungu amene anali naye powukira utsogoleri wa dpp monga a Nicholas Dausi amene ndi phungu wapakati m'boma la Mwanza angokhala chete sakuyankhula chilichonse. Phungu wa dera la kumadzulo kwa boma la Mwanza a Joyce Chitsulo tsopano alengeza kuti atuluka chipani cha dpp ndipo ndi woyima pawokha. A Ralph Jooma, amene anali wofalitsa nkhani wa a Kondwani Nankhumwa tsopano abwerera kumbali ya a Peter Mutharika ndipo a Yusuf Nthenda, amene anali loya wawo pa milandu yonse, tsopano abweranso kwa a Peter Mutharika. Ena amene awasiya a Kondwani Nankhumwa ndi monga a Sameer Suleman komanso a Uladi Mussa, amene analengeza pamsonkhano wina wa chipani cha Malawi Congress Party kunena kuti sangadikire miyezi isanu ndi inayi ngati ndi mzimayi woyembekezera. Izi anayankhula kamba kakuti chipani cha dpp inawaimitsa ngati membala wa chipanichi kwa miyezi isanu ndi inayi kumapeto kwa mwezi wa January mchaka cha 2024. Poyankhula kwa anthu amene amawakonda ku ndirande mu mzinda wa blantyre a kondwani nankhumwa analonjeza kuti posachedwapa agwedeza anthu pa ndale mdziko muno posachedwapa nyuzipepala za dziko lino zalemba nkhani imene akuti a kondwani nankhumwa akupititsa ku nyumba ya malamulo bilu imene ikufuna kusintha malamulo oyendetsera dziko lino ndi cholinga chakuti aliyense amene wakwanitsa zaka 80 zakubadwa kapena kupitirirapo Asayime pa masankho mdziko muno ndi zachidziwikire kunena kuti a Kondwani Nankhumwa anapititsa bilu imeneyi ku nyumba ya malamulo ndicholinga chofuna kulimbana ndi mtsogoleri wa chipani cha dpp a Peter Mutharika amene anapitilira zaka zawo 80 zakubadwa. Ukutu ndi kubwezera chipongwe chimene a Peter Mutharika achita powachotsa a Kondwani Nankhumwa mu chipanichi. Zikuonesanso kuti Chipani cha mcp chili mbali ya Akondwani Nankhumwa popeza nacho chipindula ngati biluyi ingavomezedwe ndi kukhala lamulo. Chipani cha mcpchi chili ndi aphungu 69 okha mu nyumbayi ndipo ngakhale akudalira kunena kuti amenewa akhala kumbali yake, awa akhoza kukhala mapeto a Akondwani Nankhumwa pa ndale ngati biluyi ingakanike kuvomelezedwa. kukhala malamulo. Ndale za a Kondwani Nankhumwa zakhala zili pamwamba komanso zophweka ndipo kufuna kwawo kutenga mphamvu kwakhala kodzera ku nyumba ya malamulo. Izi ndi malingana ndi amene akhala akumuyikira kumbuyo popeza anthuwa akhala ali aphungu anzake. Palibe wochokera ku chipani amene ali ndi maudindo akuluakulu kumeneko omwe akhala akuwatsatira iwowa. Pano atulutsa joka amene asokoneze malingaliro onse a Peter Mutharika ofuna kudzayimiranso pa masankho akubwerawa zikumamveka ngati ndi za nzeru ukamaziona koma mbali ina akondwani nankhumwa akudzipha okha ndi biluyi Ndipo awa akhoza kukhala mapeto a tsogolo lawo pa ndale, ndipo anthu owakonda iwowa akhoza kuwasiyanso. Poyamba, a Kondwani Nankhumwa amadalira kwawo komwe ndi dera la pakati m'boma la Mulanje. Phungu wakale wa derali ndi a Brown James Mpinganjira, amene mu nthawi yawo anali katakwe pa ndale, Anathandizira kupanga anthu ena kukhala andale m'maboma a Blantyre komanso ena monga Mulanje, Thyolo, Phalombe ndi Chiradzulu. Iwowa anali ndi anthu owatsata monga a Hoffman Makande kuchoka ku Mangochi, a Clara Makungwa ku Kasungu, a Peter Chupa ku Blantyre ndipo anthuwa ankawatsata a BJ kulikonse komwe amapita. koma mu chaka cha 2009 pamene anali wachiwiri kwa a john tembo pamasankho a mtsogoleri mchaka chimenecho awa anali mathero a a Mpinganjira ndipo anthu akumulanje sanawakondenso popeza anabwerera ku malawi congress party mcp popeza mphamvu zawo inali mulanje ndipo iwowa sanabwererenso pandale ndipo anatheratu. Kutha kwawo pandale kuderalo kunapangitsa kuti kubadwe mwana wina pandale yemwe dzina lake ndi Kondwani Nankhumwa amene akufunanso kutha ngati mmene anathera a Mpinganjira. Pa bilu yawo yokhudza zaka kuti idutse ku Nyumba ya Malamuloyi, a Kondwani Nankhumwa Akuyenera kudalira mavoti ochokera ku chipani cha mcp koma izi zikatero ndiye kuti odana naye anena kuti zonsezi amachitazi amatumidwa ndi chipani cha mcp chi. Izi zimupangitsa kutheratu kwawo ku Mulanje komwe anthu amadana kwambiri ndi chipanicho. Chinanso ndi chakuti pamene dziko lino likukumana ndi mavuto ambiri a chuma komanso njala, a kondwani nankhumwa akulimbana ndi nkhani zosathandiza dziko lino koma iwowa mu nyumba ya malamulo biluyi ndi mpeni wa nsengwa ku mbali zonse ziwiri kwa akondwani nankhumwa komanso chipani cha mcp amene apindule nayo poti a Peter Mutharika sadzayimanso nawo mu chaka cha 2025 ngati ingadutse kwa anankhumwa nzakuti akuwapanga a Peter Mutharika kukondedwa ndi anthu ambiri tsopano popeza akuopedwa biluyi ikupanganso a Peter Mutharika kukhala munthu wolakwiridwa mu ukalamba wawo kotero anankhumwa adedwa kwambiri ndi anthu ambiri amene amadana ndi boma la mcp a Mutharika akuopedwa ndi anankhumwa komanso chipani cha mcp china nchakuti zikumveka kuti ngati biluyi ingayambe kukambidwa ku nyumba ya malamulo chipani cha dpp chiyambisa chisokonezo ndi zipolowe mdziko muno ndipo adzikagona ku nyumba ya malamulo komanso ku maofesi ama dc mdziko muno Apa ndiye kuti ndi masankho akubwerawa anthu ambiri akhala mbali ya dpp potengera kuti chipani cha mcp chikukanika kuthetsa mavuto amene dziko lino likukumana nawo mavuto a a Kondwani Nankhumwa amene wapanga nkukhala a dziko avutikitsa mtsogoleri wa dziko lino a lazarus chakwera monga mmene zinalili pa zionetsero za mu zaka za 2019 ndi 2020 ngati pa zionetsero pali atsogoleri a zipani pamavuta kwambiri kotero ngati dpp ingakhale nawo pa zionetserozo ndiye kuti mcp ikhala m'mavuto kwambiri pakadali pano a president achakwera sangafune kuti kuchitike zionetsero malingana ndi kudula kwa zinthu umene kulipo panopa. Kusintha kwa malamulo a dziko lino ndi cholinga chotchinga munthu mmodzi kuti asaimire pa masankho akubwerawa ndiye mantha akulu amenewo. Kodi a Nankhumwa alowa chipani china? Andale ongoyendayenda amene alibe wowatsatira amalandiridwa mwamkokomo koma ena kumbali amakhala akung'ung'uza. A Nankhumwa anakhazikika ku chipani cha dpp Potengera kuti anayambira kumeneko ndipo tsogolo lawo la pandale linamangidwa mu dpp, kotero kulowa chipani china kukhoza kukhala kovuta popeza kuwakhulupirira kudzavuta kunena kuti mwina nkudzachita zimene anachita ku dpp poukira utsogoleri wawo. Kulowa chipani cha utm chimene muli a Michael Usi ndi a Patricia Kaliati amene amachokera ku Mulanje chingakhale chinthu chabwino koma vuto ndilakuti a Nankhumwa anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dpp ndipo angamufune udindo ngati omwewo kumeneko. Malo awo angasowe popeza a Michael Usi amenenso amachokera dera lapakati ku mulanje ndiye wachiwiri kwa mtsogoleri kumeneko nanga utm itati ichite mgwirizano ndi dpp mchaka cha 2025 zingakhale zovuta ndipo a nankhumwa sangagwire ntchito yawo momasuka kumeneko china nchakuti ena akumati kuchoka kwa a saulos chilima ku chipani cha dpp Amene ankakolezera ndi a Kondwani Nankhumwa ndi cholinga chakuti iwowa adzakhale mtsogoleri wake a Peter Mutharika akadzapuma. Kumbali yolowa mcp ndiye kuti adindo a chipanichi kummwera sangadzamulandire ndi manja awiri popeza adzayesa akufuna kuwalanda maudindo awo. China nchakuti mcp ikumukonda poti amasokoneza ku dpp koma sangalole wosokoneza akhale mbali yawo poopa kudzasokoneza chipani chawo mwinatu angolowa ku udf koma kumeneko akuyenera kukhala wachiwiri kwa atupele muluzi angoyambitsa chipani chawo pamene kwangotsala miyezi 18 kuti dziko lino lichititse masankho mwezi wa septemba chaka cha mawa china chimene a kondwani nankhumwa ayenera kuchita kuti malingaliro awo odzaima ngati mtsogoleri wa dziko lino pa masankhowo ndi kuyambitsa chipani chawo izitu ndi zimene a brown mpinganjira anachita atachotsedwa ku chipani cha udf mu chaka cha 2003 ndipo anali ndi aphungu angapo zimene a nankhumwa akanika atachotsedwa ku dpp a kondwani nankhumwa atsala ndi anthu wamba a kuchipanichi ndipo aphungu ambiri awatsika kukanika kutenga aphungu

amene ndi wandale wodzilimbikira anagwira ntchito ku nyumba yowulutsa mawu ya mbc ndipo kenako anayimira kukhala phungu wa dera la kwawo nduna ya boma komanso mtsogoleri wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo iwowa ali ndi mabizinesi osiyanasiyana monga sukulu komanso wailesi ya mzati Pakadali pano kodi atani kuti tsogolo lawo lapandale lisathere pompa? Kodi a Nankhumwa aponye joker wotani? Kapena apitilize kumenyana ndi a Peter Mutharika? Kapena iwowa angolowa mchipani china nkuyimika malingaliro awo wokhala mtsogoleri wa dziko lino? Mbiri ya ndale mdziko muno ili ndi zitsanzo zambiri za anthu amene anasiya zipani zawo nkulowa kapena kuyambisa zina ndipo sanapite nazo patali a gwanda chakuamba anasiya chipani cha mcp nkuyambisa chawo cha republican rp pamasankho a mchaka cha 2004 anayima pa mgwirizano wa coalition ndipo sanapambane Kenako anakalowa dpp ikuyamba kumene kumene a Bingu wa Mutharika anawasankha kukhala nduna ya zaulimi. Kutha kwawo iwowa kunali komweko. A Justin Malewezi atayambana ndi a Bakili Muluzi anayambitsa chipani chawo n'kupikisana nawo pa masankho a mu chaka cha 2004 ndipo tsogolo lawo pa ndale linathera pomwepo. Aleke Banda. Komanso a Harry Thomson ndi anthu ena amene sizinawayenderenso bwino atatuluka zipani zawo.